tikulandireni ku pulogalamu ino ya Untold Stories nkhani zosakambidwa komwe timakamba nkhani zosiyanasiyana zina zoti munazimvapo kapena mwina zina simunazimvepo Tsiku la lero tabwera ndi mbiri ya Lucius Banda. Ngati mukumbukira bwino m'mbuyomu tidabwera ndi nkhani ina imene tinkakamba zokhuzana ndi ma secret societies. Ngati simunaonere video imeneyi tangobwererani m'mbuyo ku channel uku ndipo mukaone video imeneyo tikukamba zokhuzana ndi ma societies amene amapezeka pa dziko lapansi ndipo ali ndi mphamvu yambiri kwambiri yoti amatha kumalamulira mayiko a dziko lapansi. Koma nkhani imene tabwerera tsiku la lero si ya ma secret societies. Lero tafuna tikambe za mbiri ya Lucius Banda monga tonse tikuziwa kuti Lucius Banda anali legend in as far as Malawian music is concerned. Lero tikufuna tingokamba mongoyepula kapena tinene kuti motsepula mbiri ya soja lucius banda khalani pompo kuti tisakuphonyeni lucius banda anabadwa pa 17 august mchaka cha 1970 mudzi mwa sosola group village headman kapalamula mfumu yayikulu nsamala mboma la balaka Ulendo wake wa maimbidwe unayamba m'chaka cha 1983 ali ndi zaka 13 zakubadwa. Nthawi imeneyi, ankaimba ndi mchimwene wake Paul Banda. Paul Banda anali ali wotsogolera bandi ya Aleluya ndipo Lucius Banda analinso membala wa bandiyi. Lucius Banda anachita maphunziro ake a pulaimale pa sukulu ya Mponda boma lomweli la Balaka. Pofuna kupititsa patsogolo luso lake la maimbidwe, Banda adapita ku sukulu ya zamaimbidwe m'dziko lija la South Africa. Lucius Banda adajambula abamu yake yoyamba yotchedwa Son of a Poor Man ku Shed Music Studio mothandizidwa ndi producer wotchedwa George Aligone. Abamu imeneyi idatchuka kwambiri ndi nyimbo monga Mabala, Get Up, Stand Up, Linda komanso Life on Earth. Mchaka cha 1997 Lucius Banda adayambisa bandi yake yomwe adayitchula dzina lakuti Zembani. Nthawi imeneyi adali atajambula abamu yake ya namba 4. Iye adayambisa bandi ndi cholinga chofuna kutukula mayimbidwe dziko muno. Mwina tingofotokozapo pa dzina la Zembani kuti kodi mwini wake Lucius Banda adatchulanji bandi imeneyi kuti Zembani. Potengera ndi ma interview ena omwe iyeyu adayankhulapo ndi atolankhani osiyanasiyana, dzina la Zembani linabwera makamaka pamene Mayi wake om'bereka adamwalira koma asanakaonetse mkazi amene ankafuna kuti akwatirane naye. M'kufotokoza kwake ankanena kuti, Monga mudziwa kuti iyeyu akuti adatenga nthawi yayitali asadakwatire ndipo mayi wake om'bereka ankadabwa kuti koma a Lucius inuyo mudzabweretsa mkazi ndithu pakhomo pano? Potengera kuti nthawi imeneyo anyamata a saizi yake adali atakwatirakwatira ndipo iyeyo adatsala asanakwatire. Atapeza mkazi amene ali mkazi amene akhala naye mpakana pano kapena tinene kuti amene ali mayi a ana amene malemu Lucius Banda adasiya, tsiku limene adakonza kuti akamuonese mkazi kwa mayi wawo kapena titi kuti mayi amenewa a lucius banda two days before ngati si three days before mayiwo adatisiya kapena kuti adamwalira ndipo mwana amene adabadwa adamutchula kuti zembani potengera kuti mayi ake a lucius adakhala ngati azemba chonchi kuti akumane ndi mpongozi wawo ameneyo tipitirize ndi mbiri imeneyi ya lucius banda motere kuchokera pomwe zembani bandi idayamba bandiyi yagwira ntchito ndi oyimba ambiri monga lulu billy kaunda dan lu charles nsaku mlaka maliro wendy harawa nepman ndi ena ambiri lucius banda ndi oyimba yekhayo amene adakwanitsa kuyimba nyimbo zodzudzula ulamuliro wa chipani chimodzi pansi pa dr hastings kamuzu banda poyera ngakhale izi zili chonchi nyimbo zake zinkakonderedwa ndi magulu onse a anthu soja lucius banda adakhalapo mp wa boma la balaka kuchokera mchaka cha 2004 mpaka 2006 pomwe adaluza mpandowu chifukwa chopezeka ndi masatifiketi a fake kapena kuti mapepala osavomerezeka adamangidwa ndi kugamulidwa kukakhala ku ndende kwa miyezi 21 imene inali ndende ya zomba imene imatchuka kuti maximum koma anamasulidwa atakhalako kwa miyezi itatu yokha mchaka cha 2014 lucius adayimiranso ngati mp wa balaka central ndipo adawina lucius banda anamwalira pa 30 juni mchaka cha 2024 pa chipatala china cha ku south africa atadwala kwa nthawi yayitali lucius banda adasiya mkazi ndi ana atatu ndipo nthawi imene ankamwalira anali atatulutsa zimbale kapena tinene kuti maabamu okwana 19 ife a dreams media tingoti mzimu wa malemu lucius banda upitirire kuusa mumtendere ndipo legacy imene adasiya ikhale ikupitirira chifukwa nyimbo zimene adayimba ndi nyimbo zimene zasintha magulu a anthu osiyanasiyana komanso ma generation osiyanasiyana munali ndi ine muulutsi wanu wa bizo in the building mwakoma nonse zikomo